zipolowe zimene zachitika ku ntcheu amene anakolezera chakwera komanso amejeno kudzera muzolankhula zawo angoni ndi anthu opirira kwambiri mcp yakhala ikuwaphera akuluakulu samalankhula albert muwalo amachokera ku ntcheu anamunyonga pa makako 1977 mkulu ameneyu anapezeka ndi chikutiro cha buku lani mo famu mcp inakwiya naye ndi kumphera ku zomba pa makako a dick matenje ankachokera ku ntcheu anawakhoma ndi hamala pamutu poopa kuti akhoza kutenga mpando wa John Tembo. That was 1983 ku Thambani mboma la Mwanza. Lelonso Chilima ngoni wa ku Ntcheu waphedwa ngati galu ku Chikangawa. Kodi angoni Maseko anakulakwirani chani inu a MCP? Tikukumbukira 1983 munapha mkatolika Aaron Gadama. atagwira korona wake kumadandaula atembo mukutipheranji lelonso akatolika ena ndi amenewa tamuona chilima atavulidwa zovala m'manja atanyamula korona achakwera mukutipheranji According to the records, the aircraft had lost contact at 10

you could not trigger a search when actually the aircraft was not declared to have missed.
potengera ndi amejeno aboma anadziwa teni koloko mmawa kuti ndege yasowa analekerera mpaka 11 pm ndiye amalawi anali odabwa dzulo pamene amalankhula ku bingu stadium chakwera anasambira m'manja mdf pochedwa kufufuza chikhalirecho nayenso anachedwa kutidziwisa ngati munamva bwinobwino dzulo pamene amalankhula ku stadium amadzudzula mdf chifukwa chochedwa kufufuza imfa ya chilima ndakhala ndikunena mbuyo monsemu kuti president ameneyu ndi waukape nthawi zambiri amanena zinthu zoduka mutu press briefing yake anapanga 11 koloko ya usiku 14 hours after the crash zinthu zake akamachita akuona ngati 1970 kuti azingopha anthu mwachisawawa this is new generation anthu ndochangamuka akunamizira mdf kuti yayi inu a mdf munachedwa kufufuza munachedwa kukasaka ndege ya- ya vice president chikhalirecho iye ndi ame commander ngati mkulu uja valentino phiri we are not supporting him he is also useless akuyenera apange resign koma chakwera is commander ame commander wa malawi army ngati valentino phiri anamudziwisa kuti ndege ya president yasowa zikutanthauza kuti iyeyo anayenera kuchita machawi kutumiza asilikali kumene kuja chigulu cha asilikali kuti akasake vice president wathu koma anangotumiza asilikali 8 okha valentino phiri chakwera ndi nduna zake anadziwa 10 koloko ya m'mawa kuti ndege ya chilima yasowa koma anayamba kusaka 4 koloko ndiye muone zimene chakwera anafotokoza polengeza imfa ya chilima mmene ayipezera ndegeyi pafupi ndi phiri lina ku chikangawa aipeza itawonongekeratu yonse popandanso opulumuka ndipo onse amene anali pa ndegeyi adafa nthawi yomweyo ndegeyi idawomba phiri
zimenezi ndikufotokoza sine ndi president lazarus chakwera ndiye timafunsa kuti kodi anadziwa bwanji kuti chilima anaferatu nthawi yomweyo mukamvetsera bwinobwino akuti asilikali ayipeza ndege koma anthu onse zikuonesa kuti anaferatu nthawi yomweyo iye anadziwa bwanji amalawi tikaona zithunzi za chilima ali ndi matope okhaokha zovala wavulidwa komanso korona ali m'manja apurezidenti akuti anaferatu on the spot mabodza uyu ndi mfiti yosekerera ngati anaferatu nthawi yomweyo ndi chifukwa chani anagwira korona chifukwa if, if he died at the spot sa- sana- sakanakhala ndi mpata wogwira korona koma chilima wapezeka atagwira korona kusonyeza kuti munthuyo sanaferetu apurezidenti akutiuza kuti anaferatu on the spot why is he saying this amalawi saulos chilima wachita kuphedwa tipitiriza kunena zimenezi chifukwa cha zibwana zimene achita boma mlonda wa pa tower ku chikangawa analesedwa ndi anyamata a ku state house kuti asaulule zimene waona asilikali oyambirira kufika ku nkhalango kumeneko pamalo a ngozi anachokera ku lilongwe moyale barracks inalesedwa kulowa m'nkhalango two koloko masana tikufuna mayankho okwanira pa nkhani imeneyi akuluakulu mudziwe kuti chakwera akanakhala kuti nkhani imeneyi sikumukhudza pano ndikunena pano zikhale ng'oma harry mkandawire moses kunkuyu komanso mkulu wa asilikali uja ndi inspector general wa police onsewa should be fired koma chifukwa chani sanawachose ntchito zikutanthauza kuti iyeyo ndi amene anatuma musanyengeke ndi misozi imene akutulutsa musanyengeke ndi chisoni chimene akunena musanyengeke ndi timaspichi tautsiru ndikupatsani chitsanzo tinali ndi orton chirwa amaletsedwa kubwera kuno ku malawi kuponda ku maboda ngakhale ku ma airport anaphedwa ndi mcp koma lero mumawamva a mcp amanena kuti iyayi tikufuna timange orton chirwa airport Orton Chirwa Airport. Are you serious? Orton Chirwa amaletsedwa kuponda pa airport. Now you want to build Orton Chirwa Airport? Amadana ndi Henry Chipembere anamuthamangitsa kuti asabwerenso kuno ku Malawi. Anamupha silently. Lero amatiuza kuti akufuna kumanga Henry Chipembere International Airport. Yet the guy was not allowed to touch kuno ku Malawi. Dr. Saulos Chilima anafa imfa yowawa kwambiri. analibe chithandizo chilichonse kumadziwa ndithu kuti ndege yagwa koma osatumiza asilikali chakwera akutetezedwa ndi chigulu cha bodyguard koma ku chikangawa anatumiza asilikali 8 chifukwa chani lero akhoza kumakana a mcp kuti ayi ife sitinaphe chilima koma zimene anachita ndege itagwa zinaonetseratu kuti munthu uja samamukonda akanakhala kuti wagwa uja ndi president chakwera ndikukuwuzani asilikali 7000 akanapita ku chikangawa koma zona mungatumiza asilikali 8 patsogolo pake pa maliro ake ndikukatumiza asilikali 3000 what's that mmodzi wa anthu ophedwa ku chikangawa ndi Flora Selemani Ngwirinji. Malemuwa ndi mayi ake a mnyamata uja McFarlane Ngwirinji. Ngati mukukumbukira bwinobwino, mbuyomu ndimanena kuti mfana ameneyu wapatsidwa ganyu wachabe. Akugwirizana ndi zikhale ng'oma kuti ahake peji yathu. A mcp akumugwiritsa ntchito zonyansa. Anampatsa chinyumba ku area 43 plus galimoto ya V8. Mayi ake ndi mmodzi mwa anthu amene aphedwa pa ngozi ya ndege. Abale ake anamuukira mpaka mfana ameneyu amafuna kudzipha. Komabe Zikhale Ng'oma ndi Inspector General Mayi Yolamu amuuza kuti asadandaule, amuonjezera salale ndi kumpatsa ntchito yatsopano. Ambiri mukhoza kumadabwa kuti ntchito yatsopano imene wapatsidwa ndi iti? Akupanga trace manambala a tnm komanso airtel amalawi onse amene akunyoza boma mbuyomu daudi suleiman ankadzipopa kuti amadziwa kompyuta he is nothing ntchito yonse ya macra regarding trace akumugwiritsa ntchito mwana ameneyu kodi azikhale ng'oma ndi aboma anampeza bwanji mfanayu ku chancellor college kuli lecturer wina otchedwa catherine koreche ameneyu ndi amene anampereka macfarlane ngwirinji kwa zikhale ng'oma lero akumugwiritsa ntchito zonyansa zolimbana ndi anthu zikhale ng'oma chakwera yolamu kunkuyu ndi ena onsewo ndi mbuli za kompyuta akuluakulu kulibe ndi mmodzi yemwe ku mcp amene amadziwa kompyuta kuposa bakili muluzi tv that is why akugwiritsa ntchito fanayu poyesa kuti angakwanitse maloto awo otha channel chathu as you can see palibe chimene mwana ameneyu macfarlane ngwirinji angachite zikhale ng'oma akungofuna kumuwonongera tsogolo akuluakulu anati nthawi nkachitsiru lero azikhale ng'oma ndi nduna koma lilipo tsiku libwera kutsogoloko ndipo sikale mkulu ameneyu adzakhala munthu wamba chipani cha mcp chikhoza kumapha anthu lero koma adziwe kuti kalekale kunali kamuzu ankapanganso chimodzimodzi lero ali kuti